Job atá agat in Ollscoil na Gaillimhe? Sea, yeah, is mise John Caulfield. Is mé an Stiúrthóir Feidhmithe Straitéise anseo san Ollscoil. Tá mé lonnaithe in Oifig an Uachtaráin agus is dócha go bhfuil mé ag plé leis an le straitéis na hOllscoile a fhorbairt, le mo chomhghleacaithe anseo, ach chomh maith leis sin just a chinntiú thar tréimhse na straitéise go bhfuil sé á chur i bhfeidhm againn agus is dócha mar gheall go bhfuil an inbhuanaitheacht chomh lárnach sin i straitéis na hollscoile, tá spéis faoi leith agam san ábhar sin agus tá mé i mo Ambassadóir SDG i mbliana so an-bhéim á cur againn ar na SDG-anna i mbliana. D'ainmnigh. Rialtas na hÉireann muide, d'ainmnigh siad Ollscoil na Gaillimhe mar Seaimpín SDG i mbliana so tá muid an-dírithe mar phobal, phobal ollscoile ar an gceist áirithe seo. OK, sé inniu an chéad uair dom le roinnt míonna agallamh raidió a dhéanamh faoi na Spriocanna Forbartha ag na Náisiúin Aontaithe. De bharr seo, a John,

tíortha ar fad an domhain, is dócha, le chéile seacht mbliana ó shin, i 2016, chun cur síos a dhéanamh ar na mór dúshláin atá romhainn mar dhomhan, mar phobal domhanda, ó thaobh a bheith níos inbhuanaithe agus, is dócha, an timpeallacht agus an tsochaí a chaomhnú agus a chothú ar bhealach i bhfad níos. inbhuanaithe ná mar a bhí. So tá na spriocanna iad féin, tá siad leagtha amach go dtí an bhliain 2030. So tá siad le baint amach againn faoin mbliain sin. So d'fhéadfá a rá go bhfuilimid leath bhealach tríd an bpróiseas agus dúshláin an-mhóra fós os ár gcomhair, go háirid nuair a smaoinímid ar an gceist mhór maidir leis an athrú aeráide ar ndóigh, but is dócha sna seacht gcinn déag de na SDG-anna seo tá go leor ábhar ann mar shampla rudaí ar nós gníomhú ar son na haeráide fé mar a dúirt mé, rudaí eile ar nós an saol faoin uisce, so sláinte na bhfarraigí is dócha, an saol ar an talamh, an bhithéagsúlacht ach chomh maith leis sin ceisteanna móra sochaí freisin ar nós you know comhionannais inscne, rudaí ar nós bochtaineacht, fáil réidh le bochtaineacht agus mar sin de, fáil réidh leis an ocras timpeall an domhain. So tá siad dírithe isteach ar speictream leathan de mhór, de mhór-dhúshláin ár linne, is dócha. So san ollscoil, tá muid an-dírithe mar phobal ollscoile, caithfidh mé a rá, nuair a leag muid amach straitéis na hollscoile, do chuir an t-aos óg, do chuir mic léinn na hollscoile béim ach go háirid ar an inbhuanaitheacht. Agus is dócha go bhfuil ról faoi leith, is dócha, ag ollscoileanna chun tabhairt faoin mhórfhadhb seo mar gheall go bhfuil you know an oiread sin taighde agus teagasc á dhéanamh againn anseo so tá an chéad ghlúin eile d'innealtóirí, d'eolaithe, de dhlíodóirí agus mar sin de á dteagasc anseo againn. Tá go leor taighde á dhéanamh ag ár gcomhleacaithe anseo ó thaobh, mar shampla, you know fuinneamh in-athnuaite, ó thaobh rudaí ar nós neamh-chomhionannais a laghdú agus mar sin de, bithéagsúlacht a chaomhnú agus mar sin de. Ach chomh maith leis sin, chomh maith leis an taighde agus an teagasc, is dócha, mar phobal, táimid ar nós baile mór, d'fhéadfá a rá. Tá breis agus. you know 22,000 duine ag freastal ar champas na hollscoile gach lá so mar phobal muid féin tá muid an-dírithe isteach ar mar shampla you know fuinneamh a laghdú anseo, fuinneamh glas a ghiniúint muid féin, rudaí ar nós em cúrsaí athchúrsála a fheabhsú agus a leathnú amach em agus is dócha go bhfuil ról mar cheannairí againn freisin like you know ag dul i gcomhpháirtí ag dul i gcomhpháirtíocht le you know grúpaí anseo sa chathair nó sa chontae nó mar shampla a bheith inár eiseamláir so daoine a you know cuireadh a thabhairt do dhaoine teacht chugainne agus foghlaim ó na rudaí atá á dhéanamh againn á bhaint amach againn ar an ar an ar an gcampas so is is iomaí ról atá againn sa cheist seo mór seo maidir leis an inbhuanaitheacht. Agus chomh maith le a bheith mar SDG Champion, bíonn seachtain eagraithe agaibh gach bliain, nach mbíonn? SDG Week, an mbíonn? Sea. Yeah, thosaigh muid i mbliana. Is dócha mar gheall go bhfuil an stádas mar sheaimpín SDG againn, tháinig muid le chéile mar phobal ollscoile agus shocraigh muid seachtain imeachtaí a reáchtáil chun díriú isteach ar an gceist seo. Agus le bheith fírinneach leat, a Darren, cheap mise go raibh, b'fhéidir, dei- deich imeacht nó mar sin againn but tháinig, tháinig an t-uafás grúpaí chugainn agus ag deireadh an lae bhí, bhí, bhí cúig ócáid is fiche ar siúl le linn na seachtaine sin, just sin seachtain amháin agus imeachtaí a bhí á reáchtáil ag an bhfoireann ach an-tábhachtach go deo imeachtaí freisin a bhí á reáchtáil ag na mic léinn, imeachtaí taighde. nó mar shampla grúpaí a thabhairt amach ag cur síolta mar shampla ar an gcampas, bhí quiz night againn you know go leor rudaí idir rudaí acadúla agus rudaí sóisialta agus rudaí amuigh ar an gcampas ag ag ag déanamh rudaí ar son na na timpeallachta so bhí bhí muid an-sásta leis sin. Le seachtain anuas freisin chun aird a tharraingt ar is dócha an mhórfhadhb atá againn maidir leis an le carbón cúrsaí eh gáis agus astaíochtaí carbóin. Chruthaigh mé, chruthaigh muid agus thóg muid ciúb mór millteach, chuir muid scaffolding suas agus chuir muid, is dócha, tarpaulin timpeall air, ciúb mór millteach a thaispeánann cé chomh mór is atá tonna déocsaíd charbóin agus is ionann é sin agus aon duine amháin ag eitilt ó Éire go Nua Eabhrach. So tá sé dochreidte an tionchar atá againn mar dhaoine ar an atmaisféar, you know. So theastaigh muid aird a tharraingt ar sin agus ba fiú dul isteach ar chuntais meáin shóisialta na hollscoile just go bhfeicfidh sibh cé chomh mór is atá an ciúb sin but bhain muid úsáid as an deis sin is dócha chun you know aird a tharraingt ar an gceist ach chomh maith leis sin Tá, is féidir le, le, you know, leis an bpobal ollscoile anseo an gealltanas carbóin atá ag an ollscoil, sé sin a bheith neodrach ó thaobh na carbóin de faoin mbliain 2030, beidh sé sin thar a bheith dúshlánach but is féidir le, le, you know, mic léinn agus, agus baill foirne dhul isteach ar líne agus an gealltanas a shíniú chun a léiriú is dócha an tacaíocht atá acu, em. leis, leis an sprioc seo a bhaint amach agus is dócha an spéis a léiriú, an spéis atá acu san ábhar seo a léiriú ionas go dtuigfimidne is dócha na mór chuspóirí agus na mór spriocanna atá ag an pobal ollscoile i gcoitinne. So so is dócha you know tá muid ag baint úsáid as an bliain agus an stádas mar Seaimpín SDG chun you know muid a thabhairt le chéile ar bhealaí éagsúla chun an cheist, an mhórcheist áirid seo a phlé. OK, chonaic mé thú ar nuacht RTÉ agus TG4 ag caint faoi na spriocanna cúpla seachtain ó shin, so, mar atá tú ag rá ansin, tá sibh an-sásta leis an aiseolas atá sibh ag fáil ó na scoláirí, sea? Sea, yeah, tá, tá an t-aos óg an-tiomanta go deo don cheist seo agus cén fáth nach mbeadh? Is iadsan, is dócha, a bheas thíos leis an, le mórfhadhb, mar shampla, mórfhadhb an athrú aeráide, agus tá siad an-spreagthaí le bheith, is dócha, cuid den díospóireacht agus cuid den. dea-thionchar a bheith acu ar chúrsaí. So, i mbliana, mar shampla, beidh grúpa taighdeoirí ón ollscoil seo ag freastal ar COP, sé sin an mórchomhdháil domhanda maidir leis an athrú aeráide a bheas ar siúl in Dubai i mí na Samhna agus mí na Nollag agus mar chuid den ghrúpa taighdeoirí sin beidh mic léinn ag freastal air freisin. So, is, ní ceist amháin, ní ceist é a bhaineann leis an taighde amháin. ach an tsochaí i gcoitinne is dócha agus tá muide ag iarraidh daoine a spreagadh agus muid féin mar phobal a spreagadh chun dul i ngleic leis ar bhealach, ar bhealaí atá éifeachtach is dócha. Yeah, baineann na spriocanna le go leor ábhar ach tá tú ag rá go bhfuil béim ar leith agaibh san ollscoil ar ghné amháin de na spriocanna, an bhfuil, faoi charbón, an bhfuil? No, it's just faoi láthair mar gheall ar an ciúb mór millteach sin a bhí againn sa chearnóg agus mar gheall ar COP táimid dírithe go háirid ar an gcarbón but no tá go leor rudaí ar siúl againn thar na seacht gcinn déag mar shampla de réir Times Higher Education is muide an an ollscoil is is fearr in Éirinn ó thaobh an tionchar atá againn ar na SDGs i gcoitinne déanann siad ollscoileanna an domhain a rangú gach bliain ó thaobh an tionchar atá ag, an dea-thionchar atá ag institiúidí léinn ar an gceist seo agus fuair muid an chéad áit in Éirinn agus tá muid ar an ceathrú ollscoil is tríocha is fearr ar domhain. But má bhreathnaíonn tú isteach ar na SDG-anna ina bhfuil an tionchar is mó againn is dócha orthu, tá réimse leathan ann ó thaobh rudaí ar nós an saol faoin uisce, So go leor taighde ar siúl anseo maidir leis an bhfarraige, maidir leis an aigéan agus maidir leis an éiceolaíocht mara is dócha. Tá go leor tionchar againn freisin ó thaobh fuinneamh glas agus fuinneamh in-athnuaite agus go leor mar shampla maidir le fuinneamh a ghiniúint ón bhfarraige freisin. Tá go leor tionchar againn ó thaobh an SDG a bhaineann le síocháin, cóir agus institiúidí láidre. Mar shampla, tá an tIonad do Chearta Daonna anseo san Ollscoil agus go leor leor oibre á dhéanamh acusan. Tá go leor tionchar, dea-thionchar againn ar SDG a trí a bhaineann le sláinte agus folláine agus ní nach ionadh, is dócha, mar gheall ar an oiread sin, taighde ar siúl san ollscoil seo ó thaobh teicneolaíochtaí leighis agus mar sin de agus trialacha cliniciúla agus taighde den sórt sin. So is dócha, is réimse leathan, tá réimse leathan ábhar i gceist sna SDGanna, sna seacht gcinn déag agus is féidir linne a chruthú, is dócha, go bhfuil dea-thionchar againn ar go leor acu. OK John, bhí sé deas caint leat ar Raidió Inniu den chéad uair. Chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh agus tá tú tar éis an cheist seo a fhreagairt beagáinín cheana féin ach an bhfuil aon obair eile á pleanáil agaibh san ollscoil don bhliain seo chugainn, an bhliain atá amach romhainn nó go deimhin do na blianta atá amach romhainn maidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe? Yeah, is dócha, obair mar, mar phobal, sin an rud is tábhachtaí. Tá go leor leor ar siúl ar, ar an, san ollscoil, fé mar a dúirt mé, agus is dócha, más féidir linne mar phobal aird a tharraingt ar sin, ba chóir go mbeadh deis ag gach duine a tionchar fhéin a bheith acu. you know má oibríonn muid le chéile. So is dócha aird a tharraingt ar na ceisteanna móra seo is dócha. Ach chomh maith leis sin like tá an sprioc sin againn a bheith neodrach ó thaobh an charbóin de faoin mbliain 2030. Like beidh sé sin dúshlánach. So mar shampla tá go leor leor leor painéil gréine curtha timpeall an champais againn. Creid é nó ná creid, anseo i nGaillimh, Gaillimh na báistí, ar chósta thiar na hÉireann. Tá níos mó painéil gréine againn ná aon eagraíocht poiblí eile sa stát agus go leor you know fuinneamh glas á ghiniúint againn ar an mbealach seo sin but beidh go leor eile le déanamh chun gearradh siar ar an lorg carbóin atá againn, mar shampla gearradh siar ar an méid plaisteach atá in úsáid againn sna sna cantíní agus sna bialainn ar an gcampas, gearradh siar ar an oiread. páipéar atá i gceist againn, you know a bheith níos digití, abair, em agus is dócha go mbeidh orainn ar fad obair ar an mbealach sin, seo ceist you know dhúshlánach eile ná an taisteal so mar shampla daoine a spreagadh, sé sin idir, idir mhic léinn agus, agus baill foirne a spreagadh chun eh níos mó úsáid a bhaint as eh córais iompair poiblí anseo sa chathair eh agus lasmuigh dó so tá go leor, leor, leor, is féidir linn go leor a dhéanamh mar phobal is dócha. ach muid uilig a bheith ag obair le chéile.